ndewonụ ndị be anyị abịakwa m ọzọ ife m ji maka ya wee bịa ana m ekene onye na onye ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-ekene nnukwu na obele na-asị nke onye chi ya zelo ife m ji maka ya wee bịa bụ maka ife a na-akọ na ndị Igbo anara eje akwụkwọ na anyị kpọrọ ije akwụkwọ asị wee sị ka m bịa ka m kọwara ụmụnne anyị ụfọdụ n'ime fa na-eche na eziokwu particularly ndị kacha mkpa bụ ndị ọgbara ọfụ ma ndị a mụ n'ụzọ ma ndị a mụ n'ụnọ anara akọwala na nekwe ka anyị si wee nọrọ ị ghọtago ị ma na ife mmeri edu ụtọ otu anyị si wee dị blessed otu ndị Igbo otu Chineke si wee gọzi ndị Igbo anyị dị enterprising anyị na-alike imepe industries imepe nnukwu businesses so a bịazịa because na ọ ndị Igbo ka na ya n'Afrịka a bịazịa na-ewie na anyị anara eje akwụkwọ anyị bịakwa n'ebe ọbụla a na-azụ ahịa ọ ndị Igbo ị bịa n'ebe ọbụla ọkụ na-enwu n'obodo obodo sọkwara ya bụlụ ọ ndị Igbo ụwa chịkọzie ya konkluduo na anyị anara eje akwụkwọ anyị ji wee kpọọ akwụkwọ asị ị ghọtago chezozie na anyị nwa na anyị nwa ndị nwere ụdị ọgụgụ isi ụdị enterprising ma business ọ na-adị easy ị ghọtago onye nwee ike igote ife 10 naira lee nye 30 naira 100 naira gosi na ọ ma ife nke anwụ gaa nke ọzọ dị ka ibe ya bụrụ akwụkwọ niile ahụ fa na-agụ a bịakwa fa nwa na-awụla anyị secretary wụla anyị enu wụla anyị ana na companies mana that video nke nke a m ma akọwa ya about how industrious anyị dị ma eme different video ya na ife m ji wee bịa na nke a bụ ka m tụnye ọnụ na ife ahụ bụ ezigbote asị na anyị na-agụ akwụkwọ even ụmụaka a mụcha n'obodo oyibo ma ndị amerịka ma ọsịa na ọsịrị ma ndị nke bụ ndị amerịka mechie kịta na-achọpụta na fa bụ ndị igbo ọbala anyị alone dị very hot ọbala anyị bụ a blessed blood agbụrụ anyị dị egwu chineke kesiri anyị ike ife ọbụla si anyị na-arụ ma ụmụaka anyị a mụ na china ma mba niile ị ghọtago ọ na next video ka m nwee ike ịkpọwa names na different fields ndị be anyị nọ na-emesi ife ike academically ị ghọtago ọ bụ ma akwụkwọ anyị na-agụta na anyị na-agụta ọnụ anyị because ndị Igbo anọrọ n'ime mkpọtụ ndị Igbo na ife e ji wee ke anyị bụ action speaks louder than words ọta ndị Igbo anọrọ n'ịbịa kọba akụkọ ba ji were agụ wee jiri agụ mana ichekie ma doctors niile nọ na New York eke ebe ịbụọ ichekie ma everywhere even ma Germany everywhere ndị gụtara akwụkwọ ndị ojii from Africa sị ya a dọba ịtọ ya ovu onye ga-abụrịrị onye Igbo so na ndị na-ekwu na-ekwutere ụmụ ive niile a bụ ive e ji confuse ndị a confuse mana ọ dụọzi like that ị ghọtago so ana m eji eji m eme encourage anyị nwa wụ ndị Igbo onye ị nọrọ ebe e kwuru ya ị kọwala ba maka ba mara ive n'ive i ji nwayọ maka ive na-eme m nọrọ ebe e kwutere ive ive gbasara ndị Igbo adịrọ m correct na ntị m wee ji nwayọ kọwala onye nwe ma onye ọcha ma onye ojii ma onye Awụsa dị ya m ji nwayọ nkọwala onye nwe sị ya na nekwe ọ bụrọ otu a ị ghọtago because e nwere many things a na-ebo anyị ebubo a na-ebo anyị ma nke bụ eziokwu ma nke bụ asị ị ghọtago ụmụnne m so ka anyị ji nwayọ na-akọwara ba maka na ba mara ive asoche na ive dụ anyị n'arụ ọkụ dụ anyị n'arụ na-acha ba so abịazi ebe ewere ihe na na-elosa anyị ilo onye kwu na anyị anaghị agụ akwụkwọ anyị na-agụ ọkwa anyị gụrie agụrie sef mba asị m nọọ ka m bịa ka m tụnyekwe nke a e meche m mee extension of the video ngwa na ọ ga-adịla anyị niile mma onye a gwalụkwe agwakwu ya ọzọ ọkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu ị ghọtago onye weta ozi a ya tụsa binye aka n'ive a na-eme kọwala ndị amara ka ba mara ngwa udo anyị enwe na next video